ezi ndị Igbo ndị ọ ga-adịrị mma ana m asị unu unu ga-adị ka echi maka na echi anaghị akọ n'igwe unu ga-adị ka mmiri ụtụtụ maka mmiri ụtụtụ anaghị agba ururu ana m asị unu kedu ka eke si anya anwụ na mpaghara ebe ọbụla unu nọ ma ndị nọ n'ụzọ ije ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama ma ndị nọ n'ụlọ ana m asị unu olee otu unu dị unu apụtakwara apụta ee unu emela kpa ole unu rị mma ịkwa kedu ka unu dị ee ọ dị mma awụtakwala m ọzọ igbo ekunie ya mmemme nke eji mara bụ ihe gbasara igbo ọkwa unu ma ihe anyị na-eti mkpu ya igbo gịnị igbo amaka igbo bụ ebe a nọ ndị ọbụla chukwu kenyere n'ala igbo o nwere ngọzi pụrụ iche chineke kechara ala igbo so ya kpọmkpọm gbaa ya nje mma ya otu a ka ọ dị m asị unu ya gaziere unu ndị na-azụ ahịa unu agbakwa aka ahịa dịka otu ọbụla ụbọchị na-adị ndị nke chineke ga-enwe mmeri onye nwere okwukwe na ọ ga-adị mma onye ọbụla nwesie obi ike n'ebe chineke nọ ọ ga-eme ka ọ dịrị anyị na mma ana m asị unu onye ji nke o ji ya gịnị ya jidesie ike igbo unu na-atọ m ka gịnị shuga unu tọkarịrị mmanụ aṅụ ihe ọma meere onye ọbụla ihe ọma meere onye ọbụla ihe ọma meere ezinụlọ ọbụla ana m asị ndị ụmụ agbọghọ toruru ịlụ di na-alụbe unu ga-alụta n'afọ a ndị okorobịa ịlụ nwaanyị na-agụ ọ wụrụ ego eji alụ ya unu ga-enweta ya ndị nne na nna na-efere isi na-azụ ụmụ ha ọ dịka a na- a na-eme ọ dịka a na-eme unu ga-ebido riwe uru ya oo onye ọbụla ihe mgbu ma ọ bụ nrịanrịa ji ọ ga-aha ya ya nwere onwe ya ana m asị unu ngozi ngozi nụ ngozi ngozi nụ ngozi ngozi nụ ọ dị mma ana m asị n'ụbọchị nke taata ihe anyị ga-eleba anya bụ kedu ka ụfọdụ ga-asị odozi akụ kedu ọ bụ gịnị ị ga-ekwu n'ụbọchị taata kedu ka anyị si anọkọ ọnụ n'ezinụlọ kedu ihe ga-eme ka ezinụlọ nwee gịnị nwee nnọkọ ọnụ nwee udo nwee ịhụnanya kedu ofu maọbụ ihe abụọ anyị ga na-eme n'ezinụlọ ga-eme ka ezinụlọ na-a gịnị bụrụ otu maka igbo na-asị igbo bụrụ otu e mee gịnị anyị gaa n'iru kedu ihe ga-eme ka ezinụlọ gịnị nwee ọganiru akwụsị m ka m jụọ ajụjụ a sị biko unu tinye ike n'ọnụ onye ọbụla gwagodo m ofu ihe ma ọ bụ abụọ a ga-eme ka ezinụlọ wee na-aga n'ihu unu ma na ezinụlọ gaa n'ihu igbo agana n'ihu nke anyị na-ekwu ugbu a aga m achọ ka unu zibata ozi gwa m ofu ihe ma ọ bụ ihe abụọ unu na-eme iji hụ na ezinụlọ unu na-eme gịnị na-aga n'ihu mana nke m ga-asị ka m kwuo ihe dị ka otu ma ọ bụ abụọ m egezie ntị ihe unu ga-ezipụtere m n'ozi unu ga-ezipụtere m ya n'akara YouTube unu ga-ezipụtere m ya n'akara Facebook Igbo Ekunie TV na WhatsApp na ekwentị ekwentị unu ga-eji zipụtakwa n'ozi maka ndị na-amaghị n'ụlọ

ofu anọ atọ atọ ka m kwuo ya ọzọ nkịtị asatọ nkịtị atọ atọ asatọ asatọ ofu anọ atọ atọ ụnụ kpọọ anyị ebe ahụ anyị ga-egere ịchọkwa ka anyị bịa ebe gị kwuoro gị ihe ma ebe ị na-azụ ahịa ma ọ na ịchọrọ ka ekwupụta ihe dị ya ahụ n'ime ihe onyonyo egwuregwu kpọtụrụ anyị ga-abịa ha ga-etara ntị kwere ihe dị na ya nwekwa ihe dị na ya nụ kpọ ha naanị gịnị ị ga-ahụ anyị ebe ahụ kpọmkwem nwee ka isi chọọ ka anyị kwuoro gị ma o nwere ihe ị chọrọ ka anyị kọwapụta ụfọdụ ndị na-eme ihe nkụzi pụrụ iche kpọọ anyị ka anyị hazie ya anyị ga-abịa gịnị wepụta ya bụ ihe dịka anyị si ekwu maka ezinụlọ ofu n'ime ihe na-eme ka ezinụlọ na-aga ọfụma bụkwa ikpekọ ekpere ọnụ nke ọzọ bụ irikọ nri gịnị ọnụ ọtụtụ mgbe anyị na-ekiri dịka ndị oyibo si eme wepụzie ihe ahụ gịnị na-ejikọ anyị ọnụ anyị bido n'ụmụ na ezinụlọ na-eme ka ezinụlọ na-erikọ nri ọnụ na-ekpekọ ekpere ọnụ ericha ihe ndị ahụ anọkọ ọnụ karịchaa nkarị dị iche iche dịka m si cheta mgbe anyị dị obere nna m na-awụ anyị niile nọrọ n'oge ọnwa na-agba rie nri ka anyị bụ ndị toro n'ime n'ime ala Igbo ebe nke a na-agwụ n'ọgbakọ nke ala Igbo n'ime ime obodo ebe a ka anyị toro ọ na-agba ọnwa na-agba mgbe a ka eji eri nri abalị anaghị anọ n'ime ụlọ eri nri abalị ọ n'ezi anyị nọ n'ezi ahụ ericha nri abalị ahụ anyị nọ ebe ahụ na-akọrị nkọrị akụkọ ifo ma nna anyị ha na-agwa ihe dị iche iche ma mgbe ha toro nke si otu a dị si otu a na-akọrọ anyị akọrọ anyị akụkọ dị iche iche ọ na-eme ka ezinụlọ na gịnị na-achịkọ ọnụ gị nwa bụ nne gị nwa bụ nna kedu ka isi achịkọ ezinụlọ kedu ihe unu na-emekọ ọnụ kedu ihe nwere ike ime unu ịnọ n'ofu maka na mgbe ọbụla ịnọ n'ofu ọ ga-eme ụmụaka ha enwe obi nwanne aghara ibido na-ekewa ha n'oge nye ha nri kọọ ha nri ha na-erikọ eri otu mgbe ụfọdụ nne na nna na ụmụ rikọọ nri ọnụ awụnye ya n'efere mbajara ka a na-akpọ tray n'asụsụ ndị iti onye ọbụla were aka ma ụfọ iji aka aka na-ekwuru rice na-awa n'ọnụ gị enweghị obe i richa ya ga-akwọ aka maka ihe ndị oyibo emee na ụfọdụ anyị ilozi nwa akpụ na nwa ofe ha a na-etu ngaji etu ihe eji adụrụ ya iri elu ri ala ya dị ka ị na-eri mana i were nwa aka kọrọ nwa akpụ gị suru ofe ihe gị racha ya wụọ n'ahụ aka niile gị na-ebe gị na-ara ya ọ na-edo ahụ ya bụ ka anyị gba mbọ na-ekpekọ ekpere ọnụ gbakwa mbọ na-erikọ ọnụ na-anọkọ ọnụ na-akọrị na-akọrọ ụmụ anyị mgbe anyị na-eto nekwa otu o si dị maka ụfọdụ ihe ha na-amaghị karịrị ha ka chi na-enwu ndị ichie na-apụ o nwere ihe ndị anaghị emekwata ọzọ ka a gba mbọ na-ekpekọ ekpere ọnụ na-erikọ nri ọnụ na-akọrịta akụkọ ifo na akụkọ dị iche iche ọ na-achịkọ ezinụlọ ọnụ nke a ka anyị ga-adọbiri ya emekwa anyị ga-aga n'ihu na-ewepụta ihe ndị ọzọ ga-eme ka ezinụlọ bụrụ otu nwekwa ndị nke ị na-eme kpọtụrụ anyị olee ka m ga-adọbiri mgbe anyasị mgbe ọbụla anyị ga-anọkọkwa enwekwa ebe ike ịgaghachi azụ n'ikwute ọtụtụ ihe a ga-eme ka ezinụlọ gịnị na-aga n'ihu maka onye ọbụla nwere ọrụ gịnị ọ na-arụ n'ezinụlọ ana m asị unu ya gaziere unu